aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene chikhulupiriro chilipo kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ukamba za enafe kuno kumudzi kwanu kuchikumbeni ayi ndithu moyo ulipo amwene masiku kumapita basi sikudandaula kwenikweni kwathu kuno zinthu zikumachitika mwansanga ndipo kumangokhala munthu odandaula ndithu ukhoza kuonda mwachangu koma mundilole tiyamikire kwambiri kumwamba chifukwa kwapanga chotheka kuti anthu ngati ifeyo obwantasa tikadzuke ndi moyo komanso mundilole tivulire kachipeya a kwezy courier ndimakhala ndikukamba mobwerezabwereza kuti njira yokhayo yotumizira katundu yamakono ndi kwezy courier basi ukatumiza katundu basi umakhala wathana nazo umapita ku nyumba ukamwa tiyi wako uli phee nayenso wolandira ndiye ee sachedwanso kulandira tsiku lomwelo amakuwuziranitu kuti basitu zatheka osati koma kukatenga katundu koma kuvutika kwambiri kugubira mpaka nakutsala pang'ono kuwuza kuti tsekulani mkamwa tionedi mano anu ngati muli inuyodi eni ake a katunduyi ayi ayi ayi ndikudziwa mmene ndakamba nkhani ya mkonze mkonze mukudzifunsa mafunso kuti kodi kunyasalande kwapalamulanso ndani abale ngati kupalamula ayitu koma zochitika zakuno pena pake kupanda kusamala umadzapezeka kuti zinthu pena pake zakusokonekera achimwene ndimakumbukira nthawi imene ija achimwene tikumapita mkalambo ukamenya mikambi kalambo mtsinje wakwathu alidi kalambo mukumayenda madzi chaka chonse anthu tisanachulukane ndi kuononga chilengedwe nthawi imeneyo Chilichonse chili m'chimake. Anthu asanayambe kumabwera ndi nzeru zoti abweretse zakumwa za m'mabotolo a pulasitiki amene awonongeratu chilengedwe kwathu kuno, nsomba tikumazigwirira pafupi, ndi ana omwe kungopita ndi ukonde mkalambo amakabwera atakola nkholokolo, nsima ya usiku umenewo n'kuimva bwino. Nthawi imeneyo mithethe ilipo yambiri ndithu. Nkhumbutera zikumaoneka zikakongwa ndi mame ndi kachisisira ka mmawa tikumangotola amwene komatu pena pake ndithu amwene taononga chilengedwe kwabasi mungakhulupirire kuti mphalabungu pano zasowa abwamnoni aja amadzazimitsa nyali ya koloboyi aja sakuonekanso amwene tikungoyenera kuchitapo kanthu basi ndagwirizana ndi namagetsi wangayo kuti kuyambira chaka chino tizidzala mitengo isanu pa chaka pakhomo pathu pano ife ngati banja ujeni pepani eti ndangosokonekera pang'ono nkhanizi ndaphatikiza eti koma nkhani yake inali yoti zimene zachitika kuno zandikumbutsa nthawi ina yake imene tinkakasambira mkalambo ndinali ndi mzanga wina dzina lake onyasi anali wadzitho ojintcha dzikhatho dzake ukamaona sizinali zamasewera anali uja oti akupasa khofi m'makutu mumamveka kuti wii ngati uli mchigayo zimachitikatu tsiku lonse paliponse pamene ukuyenda umadziwiratu kuti koma ndakutumulidwa khofi inalipo nthawi ina yake imene ndidachuluka nzeru ndidapita kukasamba mkalambo ndinayamba kukula mtima kumamuuza onyasi kuti a ngakhale anthu ena akamakuopa koma ine sindingakuope yayi mpaka pano sindimatha kumvetsa kuti makani amene ndinkachita tsiku limenelo adachokera pati anzanga amene adalipo tsiku limenelo mwanji wa dauni mwanji wa boyi ndi ena ambiri anadabwa nane kuti ndalimba mtima bwanji kutchalenja chiwanga chija onyasi ndiye ndidatha mawu anthu kumaona ngati zenizeni sungandimenye da amene umaonerawo ndi omwewo ine sungandithe da kape wachabechabe khope weniweni iwe onyasi tsiku limenelo zidaoneka kuti adadzuka bwino chifukwa ankangowauza anthu kuti amwene tamuchotsani uyu nimpwetekatu koma ayi ndithu akati lero ndiye amakhala ngati mwina wanditsira mafuta a galimoto kuti ndiyake ndithu chani Chani? Tayamba uone zimene ndikuchite. Umangowatola enawo basi. Nditatha mawu kwa kanthawi ndithu ndi pamene Onyasi anatopa nane. Limodzi lokha phaa abambo inu. Ndinali thapsa gangalala ngati gongoni wowulidwa ndi sakali ya moto. Okambawo akuti ndinangoti salisali, salisali ngati nkhuku ya msiranga yoti yadulidwa mutu. kenaka zii anthu zidawaopsa kwambiri nakadzidzimuka ndili ku nyumba anthu atalema ndi kundithira ndowa za madzi kufunsa kuti chachitika ndi chani kodi ndi pamene anthu amandiwuza kuti musamachite masewera ndi moyo wanu mudziukonda mwamva onyasi adandichitira zinthu mpaka na pano sindimayiwala kunabwera anzathu ochokera ku joni achimwene anzathu amene anakatchona atatopa ndi khasu kuno anzathu amene tanaposi wa kuno atawatopetsa anafuna kukajegweda nkhuku za ku joni komanso chingwa ndi batala wake anachita ngati zimene inu mudachita achimwene kukatchona amwene eh kulitu nyasalande akati anyung'unye sungamufune ata olo pang'ono amwene anzathu amakasintha malilime ku joweniko ukhala miyezi itatu yokha amatembera mathenifolo amvekere wena khunjani wena ola ola mfwethu ine kuyesera kuti halo inetu si mfwethu ine ndi uja obwande bwantasa mkulu wa dambwe kuno kuchikumbeni kuno

komatu odabwitsa kwambiri mwinanso anthu ku joweniko amadzifunsa koma inu manyasa amenewa zinthu akututa kupita nazo kwawozi amakatani nazo amakapanga sewero la chilembwe kapena amakatani nazo zimenezi akamafuna kutaya zinthu kudzala azungu awowo iwo amachita kuletsetsa kuti ayi ayi ayi ayi musataye zimenezo obwande ndi amagetso awo limodzi ndi kafadala akhoza kagwiritsa ntchito zimenezi kunyasalandeko ayi timathokoza abale anthu akujoweni amatikumbukira komanso amatikonda amadziwa kuti ali ndi abale awo kuno kumudzi ngakhale kafadala ulendo wina atayeserera kuti awatsatire abale ena ku joeniko pothawa umphawi wa kuno zinthu sizinakathe bwinoyi m'bale wina adamuyitana bwinobwino kuti bwera mphwanga kuno ndiye kuli ndalama zimangomera mu mtengo mphwanga bwera tidzangotcholera limodzi udzadye soseji kuno iyi akafadala ndi soseji yomweyo yoti sadambe wayionako ndiye kutengeka atiyitana anthu aku joweni ndikupita kumweko chongofika mu joweni akuti mwana ndiye anayesera kuyimba thenifolo ya awo amene adamulimbitsa mtima kuti akwere basi adzipita ku joweni iwo koma ata osagwira achimwene Kuyesera kufunsa pa depoti pokwera basi, Akuluakulu, ndimafuna m'bale wanga, dzina lake ndi Dauni Malaya Athina, kapena kuti Kunkhethe wa m'Madingenimu kwathu ku Nyasalande. Ayi ndithu, anthu osamamvetsa n'komwe zimene amalankhula. Zotsatira zake, anthu achifundo ndi amene adachita kusonkherana ndalama kuti awa adzibwerera ku Nyasalande awa. Moti kafadala za Joweni, ayi, samafunanso n'kumva komwe. Anazunzika. kusanduka masikini pakati pa tauni omuitana atamuchita chipongwe kuzimitsa thenifolo atafika mnyamata mu joweni ndimati ndikuwuzeni kuti nkhani ya misewu ija ikukhala ngati ikukula tsopano pambali pa misewu ya nthalire komanso neno ija takhala tikunena ija zikuoneka ngati kwathu kuno misewu yonse siili bwino moti ulendo wa akafadala ndiye ee zikuoneka kuti abizika nazotu maganyu otseka mayenje a m'misewu ndi miyala ndikudziwa ukufunsa kuti kodi inu kulibe bungwe loyang'anira za misewu kumeneko ayi lilipo ndithu anthu amapita ku ntchito bwinobwino eya ndithu mathayo awo pakhosi kumapanga za misewu lero lino nzika zalema zatenga ntchito yokonza misewu kukhala m'manja mwawo kumasonkherana ma 100 kwacha aliyense kuti basa akuluakulu ali ndi njero andani komanso angapezeke ndi miyala ndi mchenga ndi ndani tiyeni tikatseke maenje uku bungwe loyang'anira za misewu mukugona kwa basi ndiyetu nzika zikayambapo kumapanga zinthu pa zokha kulamula kwake kumavuta mdziko mmakhala chisokonezo zimaoneka ngati zazing'ono izi koma ndi nkhani yayikulu mwina ndi chifukwa chake achatsika posachedwapa amadandaula kuti kodi ndi kuti chilichonse anthu adzikhala du kudikira kuti mtsogoleri ayankhulepo kodi aliyense sangangogwira ntchito yake basi ujeni um, zampira tiye ndizisiye kaye za tcherese ya obwande musaseke kwambiri adziseka ndi amene apambana koma ena ake matimu osadziwika bwinobwino basi kumang'amba kukamwa hehede obwande kuno tcherese obwande a koma inu inu iyayi iyayi Izi si za aliyense izi iyayi. Ndi za okhawo amene amatha mpira. Ndanena ndanenatu eti. Wina ndingomulodzapo za zii.
ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kumavuta ku nyasalande sungamvetse